Brón orm bheith déanach. Ní raibh an tseansáil i gcónaí don bus. Suigh síos. Serious. Cad é an smaoineamh mór? Theip ar chuile rud a thriail muid go dtí seo. Abair liom é. Bhí oíche na rásaí agus an speed dating uafásach. Is dóiche. Agus níor fhéad linn an scoil tiomána a thosnú i gceart. Ok, so ba chóir dúinn rudaí a dhéanamh difriúil? Ba chóir dúinn éirí as. Céard? Níl sé ag oibriú amach agus ní fheicimse cén chaoi a n-athróidh sé. Tá mé críochnaithe leis. Agus céard a dhéanfaidh tú? Tá mé ag dul ag taisteal. Agus an bhfuil an t-airgead agat le dul ag taisteal? Smaoineoidh mé ar rud eicínt. Agus is foireann mhaith muid. Beidh muid ábalta gnó maith a rith le chéile. Céard faoi bheith i do bhas ort féin? Céard faoin caoga grand don ghnó fadtéarmach? Tá sé cloiste agam cheana, Paddy. Cogar. An chéad uair eile, muna bhfuil Eddie sásta muid a chur san áireamh don airgead mór, ní stopfaidh mise ag imeacht thú. Ní stopfaidh tú ag imeacht mé. Breathnaigh air seo. Gadaí. Theastaigh airgead uaim don bhus. Ó, nach bhfuil dhá chois fút. Cén chaoi, nach siúlann tú? Siúl. Sea. Ó, nuair a chuimhnímse ar na seandaoine fadó ag siúl gach áit. Agus céard? Bhuel, ar aon nós a Bhrú, ba cheart duitse bheith ag cur do chuid airgid ag obair dhuit féin. Infheistiú! Seo an méid airgid atá agam. Cad is féidir a dhéanamh le dhá euro? Come on!

What does weep it mean? You know exactly what it means, loser! Cén diabhal ná diabhal atá tagtha ort, a Choiribe? Ní dócha gur shiúil an t-aon am sa raibh isteach in áit mar seo riamh. Séamus, ná clúdaigh é. Cé mb'ann seo? Coinnigh, Ach céard fúinne? Tá mé ag imeacht as Bleá Cliath. Thar cionn. Tá tú ag teacht ar ais go Conamara mar sin. Níl mé! Tá mo dhóthain agam dhíotsa, go Bhleá Cliath, go chuile rud. Tá mé ag cuimhniú orm féin an uair seo. Tá mé ag dul ag taisteal. Taisteal? Cén áit? Níl fhios a'm. Bean a Sheáin, ní dhéanann sé seo ciall ar bith. Is cuma liom céard a cheapanns tusa. Coinnigh an fáinne agus fan amach uaim. Is sin méid duit go dtí thríd ag imeacht a chill. Cé hé a bheidh tú a chabhairt ar an gcaoi seo, ha? Grow up! Tá an ceart ag Siobhán. Tá sé seo amaideach. Anois a mhic ó, níl tú ag gabháilt do so i gceart in aon chor ach na hantraiprinéirí móra sin. Fan bog. na heagraithe gnó, sin é, féach, aithníonn siad riachtanas sa tsaol laethúil is cruthaíonn siad seirbhís a fhreastalaíonn ar an riachtanas sin. Á, nár chuamar go léir thrí am an ghátair! Ní foláir nó go bhfuil do sheacht ndóthain de smaointe amuigh ansan. Oscail do shúile, a mhic ó, agus ná dhún do chluas ach an oiread.

Ní gá go mbeidh gach rud i nGaeilge chomh gruama le Peig Sayers. Bhínn féin ar an stáitse seo toisc go raibh mé i m'óige. I'd sell my goat for a piece of cheese, will anybody give me cheddar money? Fuair sé Tops the Town 77. Iontach. Anois, an deontas sin. Ní féidir liom deontas a thabhairt duit gan do chuid caipitil féin a bheith agat. Seo dhuit, míle euro. Ar fheabhas! Anois, má éiríonn leis an léiriúchán seo, beidh tú in ann deontas níos flaithiúla a fháil. Mar a tharlaíonn sé, tá m'iarfhear céile i gceannas ar Cumann Drámaíochta Amaitéarach i ndeisceart Chontae Átha Cliath. Caithfidh tú dul i dteagmháil leis agus cá bhfios nach mbeadh páirt sa seó domsa.

Bhuaigh sé go leor Tony Awards. Níl aon suim agam ann. Tá suim ag Eddie ann. An bhfuil? Éireoidh leis an bplean seo, Siobhán. Teastaíonn tusa uaim chun é a aistriú. Á, níl fhios a'm, Paddy. Ar cheannaigh tú an ticket don eitleán? Níor cheannaigh. Déanfaidh seo ar dtús, agus ansin is féidir leat dul ag taisteal nuair a bheidh an seó thart. Fan soicind. Cá bhfuair tusa an t-airgead? Ó Eddie. Ní thiúrfadh Eddie deontas dhuit muna mbeadh airgead agat roimh ré. So cá bhfuair tú é? Ní féidir liom reveal my sources, a Onóir. Sin an táille le haghaidh an seó a aistriú. Déanaimid paicéad nuair a dhíolann sé amach.

Gabhaim pardún agaibh, tá súil agam nach raibh sibh ag fanacht ró fhada. Á, ní raibh. Tá Edward tar éis an méid sin a insint dom faoibh. Tá an script ar fheabhas. Aistriúcháin den scoth. Nach iontach go deo an dráma é? Tá an ceart agat. Feicfimid sibh Dé hAoine ag an gcleachtadh? Ó, ní dóigh liom go mbeidh muid. Beimid ann. Ní chaillfimid é ar ór ná airgead. Iontach! Feicfidh mé ansin sibh.

Craiceáilte faoi spórt! Ag aireachtáil an chaill dhuit? Tá leigheas na faidhbe againn. Dréan ar shéasúr úr spóirt TG4. Seó spóirt gach Aoine, GAA beo gach Domhnach.

Baxter Tarantino. Díreach nuair a cheap mé go raibh mé amuigh, tarraingíonn siad isteach arís mé. Agus My Felicity i bpáirt an chailín damhsa Glitty McBride. Ainmníodh Felicity trí huaire mar Bhan-Aisteoir Aimitéireach na Bliana, ach faraor, níor bhuaigh sí riamh é. Ainmníodh mé ar a laghad! Agus beidh ár gcara dílis Edward i ról an Mhinistéara sa Drive-Thru. Tá tusa ag aisteoireacht, Eddie? Ó tá! Sean-aisteoir mise, agus chuir Valerie brú orm! a theacht ar ais athuair. Sean aisteoir. Tops of the Town, seachtó seacht. Agus chomh maith leis an tallann amh seo a stiúradh, glacfaidh mise páirt Cynthia Davenport a thugann an 'lucky tip' do Baxter.

Ach tusa a bhíonn ag caint i gcónaí faoi investors. Infheistíocht, sin rud amháin, ach ní raibh aon ghá dhuit producer a dhéanamh dhó. Associate producer. B'in an t-aon bhealach leis an airgead a fháil uaidh. Bhuel, má bhíonn fadhb ann, beidh ortsa déileáil leis. An dtuigeann tú céard a dhéanann associate producer? Tá m'ainmsa ceart a bheith thuas ar bharr sin. Abair liom é. Nach tusa an réalt? Tá a fhios agam. Níl siad do do thraeiteáil ceart anseo. Ní tú fáil corna féin a choirib. Go raibh maith agat. Ba cheart duit an fód a hait in an chailleach sin istigh. Ar mhaith leat aontacht sa? Bhfuil fhios agat. Sin díreach a dhéanfas mé. Is deas go bhfuil duine amháin thart anseo a aithníonn tallann nuair a fheiceann siad é. Tá sé scriosta. Tá an seó scriosta. Gléasaigí sibh féin. Is féidir libh go léir dul abhaile. Céard atá tú a rá? Ó, an bhitseach sin! Cén bhitseach? Felicity! Bhí fhios agam nach mbeadh sí in ann ag ról Glitzy McBride. Céard a tharla? Tá sí imithe léi, amach an doras, gan leithscéal ar bith. Beidh m'ainm millte. Ach tá an seó ag tosnú i gceann leathuair. Ní bheidh anocht. What's up with her now? We've no leading lady so no show. What about my money? Cad faoi mo chuid airgid? It's not my fault! I know. What if we torch the place? We're insured, aren't we? An bhfuil fhios agat cé atá sa lucht féachana anocht? Cén duine? Uachtarán Choimisiún na Gaeilge! Caithfidh an seó dul ar aghaidh! Caithfidh sé a oibriú!

Faic a mhic ó! Ní theastaíonn aon rud in aon chor uaimse, ach cad a theastaíonn uaitse, sin an cheist. A lán airgid? Á, ní hé an t-airgead bun is barr an scéil, a bhuachaill. Braitheann gach aon rud ar na haisteoirí. Cé atá agat anois? Sin í an fhadhb. Cad fút féin? Yeah, right Peg. An bhfeiceann tú mé i sequins? Tá sé an eadar so anois. Níl bealach ar bith. Ach caithfidh tú! Rinne tusa an t-aistriúchán! Ní thuigeann éinne an pháirt chomh maith is a thuigeann tusa é. Céard a tharlódh dá n-imeodh muid uaidh seo? Muna dtarlaíonn an seó an mbeadh sé chomh dona sin? Bheadh, cinnte! Bheadh Leopold ag iarraidh airgead agus Eddie freisin! Ní fhaca mé Eddie mar seo riamh. Glac páirt Glitzy. Shábháil mé tusa ón gcéad lá riamh agus ní fhéadfaidh mé a dhéanamh níos mó. Ní dhéanfaidh mé é. Ach dúirt tú go ndéanfá an ceann seo dá mbeadh Eddie sásta leis. Ach ní raibh ceol ná damhsa mar chuid den mhargadh riamh. Cad sa diabhal atá ar siúl agat anseo? Tá cead a'msa bheith anseo chomh maith céanna leat. Céard? D'inis tú bréag dhom, a Shiobháin. Dúirt tú liom go raibh tú ag imeacht as Bleá Cliath. Is ar aon chuma, tá mé féin tite i ngrá leis an amharclann anois. Cá bhfuil tusa ag dul? Tá mé ag imeacht, agus ba cheart duitse imeacht freisin. Ní bhaineann an áit seo leat. M'anam nach mbaineann, ná leatsa ach an oiread. Ach is maith liom go n-aithníonn tú féin é sin. Bíonn tú i gcónaí sásta nuair a bhíonn tú in éindí liomsa, a Shiobháin. Bhí a fhios a'm gur an-smaoineamh é an Felicity sin a dhíbirt. Cé atá sásta faoi Felicity? Ní dhearna mise tada, seachas beagáinín misnigh a thabhairt di seasamh suas di féin. Sin an méid. Is dóigh gur iarr Paddy na buinní sin ort seas isteach di. Ach ní tábhachtach atá an geábh seo ann. Mar níl bealach ar bith go bhféadfadh tusa a dhul suas ar an stáitse sin. Ní cailín ar an gcaoi sin a bhfeicfidh mé. Feicimid. Is cuma muna bhfuil tú ábalta canadh. Feicfidh tú go hálainn sa gcúinne seo.

Ná déan mo job! Ní theastaíonn tú ó Shiobhán! Get over it, yeah? Á é. Tá tú á cosaint anois. Ach tréigfidh sí thusa an chaoi cheannann chéanna is a thréig sí mise bíodh as at. Imigh amach as seo! Tá go maith. Breathnaigh tusa in incheol. Sea, ceiliúr mise ar an fire. Cuireann an box an an gobh orm. M'anam go raibh

Chas mé le Séamus. Is cad a tharla? Tá sé go léir faoi smacht. Scaoil amach mé! Bhainis taitneamh as. Bhain. Go diail! Oscail an fucking doras! Ahh! Cogar anois. Is amhlaidh go bhfuil an saol ag gealú dár mbuachaill. Tá sé ag feiscint solas i lár an dorchadais. Solas? Ní haon solas san in ainm Chroim. Bhfuil fhios agat, táimse ag fáil blas ar shaol na siamsaíochta. An gcíonn tú anois é? A Nigel Johnson fé shoilse. Peg! A Sheoin, a chroí, bhí tú thar barr ar fheabhas ar fad. Cá raibh tú i mBaile Átha Cliath? Maith thú! Bhí fhios agam ná ligfeá síos mé! Seo é do ghuth! Bhuel, cad a cheapann tú? An bhfuil tú ag fanacht? Níl fhios a'm, Paddy. Cheannaigh mé an ticéad. Bhuel, seo chugainn iad, an dynamic duo iad féin, a Phaddy, a Shiobhán, seo Uachtarán Coimisiún na Gaeilge. Is deas castáil leat, Your Holiness. Thaitin an seó thar barr leis an Uachtarán. Nach bhfuil an ceart agam, a Uachtaráin? Ó, tá gan dabht. Go raibh míle maith a't. An-smaoineamh ab ea é seó cáiliúil mar seo a aistriú. Ghlac sé misneach dul i ngleic le dráma chomh seanbhunaithe leis. Bhí Eddie ag insint dom mar gheall ar an dul chun cinn atá déanta agaibh. Is léir gur foireann iontach sibh is táim lán chinnte go bhfuil sibh tar éis teacht ar smaoineamh a bhfuil féidearthachtaí gnó fadtéarmacha ag baint leis. An dtuigeann sibh céard a chiallaíonn sé sin? Tuigeann, is dócha. Tagaigí isteach nuair atá an léiriúchán críochnaithe. Abair linn cá bhfuil bhur dtriall, dar libh, is d'fhéadfaimis labhairt faoi chúrsaí airgeadais ina dhiaidh sin. Comhghairdeas arís.